tikulandireni tikulandireni tikulandireni mwapaderadera mu chipologalamu chimenechi ndithu cha timu aa emergency emergency mmaziwa imangobwera mosembekezeka ndiye leronso tabwera ndi chipologalamu chimenechi ndithu cha emergency imeneyi ndithu timu aa pompano pompano pa low profile malawi makamaka mkatikati ndithu mwa chipologalamu chimenechi cha anyamata a mabodza amene ntchito yawo ndi kukamba za mabodza zokhazokha iyayi mr andisamu atulukire mkatikati mwa ndimemu amenewa ndithu apita kukatola mabodza penapakenso mwachanguchangu ndeno mwina atulukire mkatikati mwa ndimemu komano iyayi ndithu titero tikulandireni pompano pompano pa low profile malawi ndithu makamaka ah, mu chipologalamu chimenechi komansotu tikutero chinyimbo chimenechi changothachi chovuta kwambiri chinyimbo chimenechi akuti iyayi imafunika kuchotsa magrasi iyayi osadandaula ndiyemwe uja ndithu coni b iyayi ah, mu chipologalamu chimenechi ndithu ti chinyimbo changothacho ndithu ndi chimenecho cha ah, rashid ameneyo ndithu munthu wamkulu kwambiri amene ndithu pompano pompano tikhale tikukamba nkhani yake fika kwavuta kwambiri kukuoneka kuti anayika chithunzi cha mwana komano mwanayo kulibe ndithu kuoneka ngati mwana kulibe iyayi tifike kumeneko tifike ku oxford ku- mkatikati ku mangalande kumeneko tikafikeko kumeneko komanso tifike ndithu ku malawi tikafikenso ku joni kumeneko ndithu queen michu akuti wadzidzimutsa kumeneko ndeno osadandaula iyayi mu chipologalamu chake ndi chomwechi ndithu anyamata a mabodza omwe ntchito yawo ndi kungokamba za mabodza komano kwa lerolo ndi emergency chanzeru chimene mungachite ndi kuwakodola azanu kupanga share video kuti muone kuti zikhale bwanji ndithu pompanopompano pa low profile malawi iyayi ndithu tikutero mosataya nthawi titero tikupatseni moni wa malonje mumadziwa mwa nthawi zonse zimafunika kupereka moni ndithu wa malonje kuti anthu uh, timve kuti kodi mwaswera bwanji makamaka kumene muliliko chifukwa anthu tili kosiyanasiyana ndi kunjaku nkwa covid ndithu ndiye ndizofunika kumapatsana moni ndithu uh, pafupipafupi ndeno titero ndithu uh, tikupatseni moni wa malonje pompano pompano pa low profile malawi ndithu ndeno osadandaula kwambiri tikhale tiwi eya ndiye tiyambe ndithu ndi hana hola wafika kalekale zikomo kwambiri anali oyambirira ameneyo hana hola kumva kuti kuli emergency yayitana timu aa yayitana anyamata a mabodza ayitana ndithu iyeyu sanafune kuzengereza koma kuthamanga kuti ndithu akabve kuti kodi kumeneku kwakhala bwanji kwenikweni Z- mabodza ayenda bwanji komanso tili ndi chikondi ndithu puledzidza ayi mwafikanso kalekale zikomo kwambiri rodwell davis mwafika kalekale zikomo kwambiri akuti tilipo pano tilipo pano aliya ah, mapondo zikomo kwambiri patiki namizinga zikomo kuti mwafika kalekale ndithu zikomo timakunyadilani popano popano pa low profile malawi ndithu komanso tili ndi mphatso kanzunguze akuti tafika kalekale iyayi zikomo kwambiri tapangani share video takodoleni azanu kuti paja amanena kuti kadzimvelere anakanena za mmaluwa ndiyeno pofunikira ndithu kunena kuti iyayi nzofunikira amenewa ndithu abwerenso nawonso adzatha akuti emergency emergency inde devin drama zikomo kwambiri kuti mwafika emergency imeneyi ndithu timu ya emergency Ah, tilinso ndi mcdonald ndithu smart njoka ameneyo ndithu njoka komano ya smart kwambiri Ah, ameneyo tinawonso pompano pompano Ah, rudo ah, malirano mwafika kalekale zikomo kwambiri timakunyadilani ndithu tikamakuonani popano pa low profile malawi ndithu makamaka mu chipulogalamu chimenechi ndithu cha anyamata amabodza amene ntchito yawo ndi kungokamba za mabodza zokha adam mando zikomo kwambiri mwafika kalekale timanena kawirikawiri kunena kuti iyayi ndizofunikira kuti inuyo ndithu mupange uh, subscribe pa youtube chifukwa ndi pamene tikhale tikulowera pamenepo masiku amene akubwerawa ndiyeno osadza- zisadzakuphonyeni zinthu iyayi ndiye ndizofunikira ndithu kupanga zimenezo monga ife tikukupemphani iyayi tipitirize miyoni ndithu yochuluka kwambiri uh, tilinso ndinu ndithu uh, makamaka yes uh, yasinta uh, sichaya eyi komatu mayina ake yasinta sichaya zikomo kwambiri kuti mwafika kalekale zikomo ndithu komanso tili ndinu ndithu uh, sineta nyenda sineta mwafika kalekale zikomo kwambiri chimwemwe thombozi muli nafe pompano zikomo kwambiri jaini phiri mwali- muli nafe pompanonso ndithu zikomo augustini sazera zikomo kuti muli nafenso pompano ndithu nkhani yake ndi imeneyo ndithu pompano pompano pa low profile malawi kupereka miyoni yochuluka kwambiri uh, dau k john muli nafenso pompanonso zikomo kwambiri akim hussein muli nafe pompano zikomo kwambiri beni Chi- ah, chekani ndithu muli nafenso zikomo zikomo um, ai ahovo muli nafenso pompano chase martin pata mwafikanso zikomo kwambiri akuti chotsani magrasi iyayi lerolo sitikuchotsa magrasi iyayi aa osadandaula tikuchotsereni magrasi chifukwa inuyo chimene mwapempha ndi chimene ife timachita ndithu kuti tichite komanso tili ndi inu esther mvula zikomo kwambiri uh, kado julius muli nafe pompano mimi make asha mwafika kalekale zikomo kwambiri uh, uh, davis eh, eh, eh, eh, komanso matthews chaza zikomo kuti muli nafenso pompano pompano ndithu akuti iyayi titero ndithu iyayi miyo anthu achuluka kwambiri kuti tikhalire pano miliyoni yonseyi yochuluka kwambiri ndekuti pano tiswere ndithu tiswere komano pofunika ndithu tiyambepo tichotsere magrasi kuti mudziona ngati kuti mwina tikuopa kapena ya- ife sitimaopa iyayi timayenda ofaifa ndeno kuti tiope tisadzakunamizani kuti timaopa aa timayenda ofaifa ife chifukwa kumene kudzachokere chibakera sitimakudziwa iyayi komano ife timanena nkhani mmene zazungulirira mmene zilili mosatenga mbali mosa mmene zinthu zilili eyetu nkhani zake zikutero ayi titero abrahamu ndakuonani ndithu akuti tafika kalekale takuonani ya adriano selemani takuonani ndithu zikomo kwambiri akuti chikapo eya nde ndi zimenezo ndikukupemphani kuti tapangani share ndithu ati ati mwavala ngati mupita ku swimming lessons iyayi mmene timavalira nthawi zina timadzavala chonchi na ifeyo sizima- sitimafuna kuti inuyo muziva muzidziwa kuti lero tivala bwanji nde timavala chichotolo chosambilira tikozo dzamba tsiku lina mudzationa tiku- titavala chogonera popano popano palopolopa zimaphweketsa kopala kotola mabodza kulibe mavalidwe zimenezo sizimapezeka ndithu ah, mu system ya mabodza mavalidwe kuti umatani mukamanena mabodza umaphulitsa pamene paliponse iyayi nkhani yotsatira yoyambirira kwambiri ndi nkhani yonena kuti tilowere ku malawi ndithu tikakumane kumenekoko ndi mkulu ameneyu ndithu amene ndi rashley mku- munthu wa wa- mkhalakale pamayimbidwe munthu amene amayimba nyimbo yake ndi imene tinalowera m'bwalo muno ena mwayiona mwina timenyenso mkatikati mwa ndimemu nyimbo imeneyi kuti anthu mumve bwinobwino kuti kodi mu nyimbomu akuti chani kodi amamusowayo ndi ndani amasowana nayeyo ndi ndani iyayi ndithu mnyamata ameneyo mukudziwa bwino lomwe ah, masiku angapo kapena miyezi ingapo yapitayo ndithu anali ndi chibwenzi chotchuka kwambiri ah, chimene amayimba nacho limodzi ah, tinanenanso masiku awiri apitawo kuti mkazi wa mchena ndithu mkazi wa mchena ndithu ameneyo amene ali wamphako apa pakati pa mano pamenepa ndithu ali ndi kamphako pamenepo iyayi tikamanena za mtsikana ameneyu ndithu wabwererana naye komano chimene chinachitika mwa ndondomeko kuti kodi iyeyu achoke kumeneko kubanja kuja kwa baby mother zakhala bwanji kuti achoke kumene koko abwererane ndi mkazi wa mchenapa apart from kuti amasowa zinthu zina ndi zina iyeyo akuti ali ndi uthenga ovuta kwambiri komano palinso zinaso zimene zinachitika ndithu mkatikati mwa banja limene mukudziwa bwino lomwe iyeyu ndithu mkulu ameneyo anayika chithunzi pa facebook ena munayamikira kunena kuti iyayi uh, congratulation uh, pano ndinu munthu wamkulu kwambiri muli ndi mwana komano nkhani si imeneyo yayi iya yakuti mkuluyu ndithu akuona ngati kuti iyeyu ananamizili- ananamizidwa osati ananamiziridwa akakhala kuti munthu ananamiziridwa ndiye kuti mwanayo alipo komano iyeyu ndithu akunenetsa kunena kuti khala ngati mwanayonso palibepo ndithu komano ah, muve nkhani yonse mwatsatanetsatane kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chiyani kuti mkulu ameneyu awoneke kuti wathawa ku banja mkulu ameneyu ndithu masiku angapo apitawo analandira uthenga kunena kuti yayi uh, kapena tiyambire pachiyambi pachiyambi penipeni pachiyambi penipeni mkulu ameneyi ndithu mmadziwa amakhala kuja ndithu ku blantyre ndiye anapita ku lilongwe kumeneko ndithu ah, kukayimba ndi zina zotero kumene kuja ndithu anapezeka kuti anakumana ndi kabiya ndithu kumene kuja anasosola usiku umenewo usosola wa usiku umenewowo ndithu anasosola puleni puleni chibadwireni anthu mmene anabadwira zinthu fresh fresh ndithu nyama ku nyama anasosola kumene kuja anasosola ah, patapita ndithu minyezi ingapo ingapo ndithu ah, mkazi uja anamuuza kunena kuti yayi kusosola munasosola kuja unapezeka kuti chani kuno ndithu munadzala chipatso ndithu kotero kuti chipatso chanu tiku- chikudyerera mwachisamalira ndiye mnyamatayu ndithu ah, monga oyimba amapeza makobidi ake amapezeka kuti amasamalira ndithu ah, mimba ija ndi zina zotero ah, kumaona ndithu kuti zinthu zija zikuchitika komano ngakhale zinali choncho iyeyu sanali pa chibwezi ndi mtsikana ameneyu ndithu iyeyo anali ndi pachibwezi ndi mtsikana wa mpatapa ah, makamaka uyuyu uyu anthu mukudziwa wamchena mtsikana wamchena ameneyu ndithu ndi amene anali naye pachibwezi ndiyeno kenaka anapezeka kuti ah, bebe ah, makamaka mtsikana uja ananena kuti yayi panopa moti ndikubereka wa- ndabereka mwana uja mwana wako uja ndi uyu kumtumizira chithunzi cha mwana uja atangobadwa kumene amene amanena kuti wangobadwa kumene mwana amene uja ndithu chithunzi chinapezeka kuti chazungulira ndithu iye uja ndikunena anthu munapereka mafuno abwinoyo congratulation congratulation chachachacha mwana ndithu kubadwa komano inapezeka kuti mwana uja atabadwa kudatuluka chithunzi chimodzi chokha chomwecho kenaka ndimene iyeyu ndithu amadzapezeka kuti ah, kunachitikanso nkhani zija zo- za vidiyo chanchanchani ndi kamtsikana kaja chibwenzi inapezeka kuti chinatha ndi kamtsikana kamene kaja iyeyo anabwerera ana ah, anapanga ubale ndi baby mother uja kunena kuti ah, tikalere mwana limodzi kenaka ndithu ndimene amadzanena kuti iyayi mwana uja alipo ndithu mwakuti mwakuti kenaka ndimene baby mother uja anadzanena kuti yayi mwana uja akwathu andilanda atenga mwana uja ndithu akuti mwana ameneyu akalere ndiwowo ndiyeno panakali panopo ah, ndilibe mwanayo komano mwanayo ndithu alipo ndithu komanso akwathuwo akundiopseza akuko- a- akuopseza kwambiri akuti sakufuna atakuona iweyo kotero kuti ah, akakumana nawe akuchita kanthu ndiye pamenepo ndi mmene ndithu mnyamata ameneyu anazizwa kwambiri kunena kuti ndifunika ndithawe ndimene ananyamuka kuchoka m'Blantyremo kukakhala ku Thyolo ndithu kum- kumashamba kwina kwakenso kumudzi koti anthu asampeze atakhala kumene kuja ndi mmene ndithu anapezeka kuti ah, mkazi ujanso anayenso anasamukanso kuchoka ku lilongwe kumutsatira ah, mamuna uja ku Thyolo kumeneko ndithu kumakakhala limodzi komano ali akukhala limodzi kuja mukudziwa mwana wang'ono kwambiri mwana wochepa kwambiri ndi anakhala akufunsa mafunso mwana uja nanga ali kuti akuti yayi mwana ameneyo ndithu anandilanda mmene ndinakuuzira muja mwana ameneyo ali ndi makolo anga komanso uh, sakufuna atipatse yayi komano akuti ndithu ah, akukhalabe limodzi ah, iwe ndi- tikhala bwanji chonchi tili ndi mwana mwana uja kufunika ukamtenge tizikhala naye limodzi akuti mwana sadzatuluka iyayi mwana sadzaoneka iyayi ndi pamenepo ndithu uh, mfanayo anadabwa kunena kuti ah, mwina pali china chakenso chimene chikuchitika koma akuti mkaziyu ndithu amangolimbikira kuti ah, tiwasiyire mwana ameneyo tiwasiyire anthu akwathuwo mwana ameneyo tiye iwe tipange wathu kuno amene ofunika kuti tilelere limodzi uyoyo tiwasiyire akuti pamenepo ndithu iyeyo ndi pamene anaona ngati kuti mwina china chake chikuchitika ndi akuti ndithu uwa amachitabe chimodzimodzi kutibula chimodzimodzi koma akuti chimene chinamdabwitsanso kwambiri iyeyu ndithu anaona kuti ah, mtsikana wabereka yesi komano ah, ka- ka- ka- ka- ah, kumeneku ndithu madziwo akali bwasa chimodzimodzi akuoneka kuti akuoneka chimodzimodzi ndithu ah, chitaiti kwambiri ah, chimodzimodzi ngati kuti mwina sanaberekepo komanso bere limene analiyamwa tsiku limenelo ndithu pamene iyeyo anapita anamenya ngati one night stand imeneyo ndithu mmene wafotokozera mwini wakeyo anaona kuti bere limenelo likuoneka kuti ndilosayamwitsapo chimodzimodzi mmene linalili nthawi imeneyo ndiyeno anaona zimenezi ndikuona kuona kuti "Ah, i think china chake chikuchitika ah, pamenepo ndithu usonyeza kuti mwina ah, mwanayo sanabadwe komano inali nyambo yonena kuti ndikamuuza munthuyu kuti ndamberekera mwana ndiye kuti iyeyu abwera adzakhala ndi ine komanso iyeyu ndithu m- mwamunayu wanenetsa mkhalakale pa mayimbidwe wanenetsa unena kuti panalibepo chibwenzi china chilichonse pakati pa awiriwa inali ah, kungogonana basi usiku umenewowo atadzipereka ndithu komanso analolanso kuti agone ndithu nyama ku nyama mmene tanenera mujamo popanda chilichonse komano akuti ndithu anadabwa unena kuti ah, mmene zinthu zikuonekera ah, kalibwasa ali freshi owoneka kuti palibepo china chilichonse ah, chimodzimodzi mmene amagwirira chimodzimodzi zodabwitsa kwambiri komanso mmene tanenera mujamo mkaka uma- uya- uyamwa munthu kupezeka kuti mkaka sukubwera ah, zina zina osa- masaini onena kuti palibe pa- pa- pa- pali mwana anabadwa osaoneka ndithu pamene paja ndi pamenepo iye ndithu anazizwa kwambiri ndikuona kuti ah, mwina panopo ndapusitsidwa kwambiri ngati mwamva muchinyimbocho walembaponso kuti ndinapusitsidwa kuoneka ngati ine kape mwakuti enatu mwinatu nkutheka kuti simunamvere bwinobwino ah, nyimbo imeneyi tiyiphulitsenso kanthawi kena kakenso kuti mumvere bwinobwino uh, kuti kodi akuti chani mu chinyimbo chimenechi ndithu komano iyeyu ndithu pamene pamene anadziwa unena kuti iyayi uh, mphechempheche mwa njovu sapitamo kawiri komanso pati bii ndiye kuti pali minga pamenepo ndi mmene iyeyu anayamba ndithu uh, mwambo oyamba kucheza tsopano ndi chibwezi chimene anasiyana nacho kumbali kwakuchokera m'nyumba momwemo komano kwakusosola kwina kwakukambirana ndi ujeni komano apa akunenetsanso unena kuti ngakhale anthu ena akanganene kuti mwina iyeyu amapanga chiti akuti sanapange chiti chifukwa kuti samadziwa kunena kuti kulibeko mwana iyayi amene apanga ndipo panakali panopa zithunzi zimene anayika pa tsamba la mchezo za mwana ameneyu sizikuonekanso usonyeza kuti mwina zafufutidwa komano a nkhani imeneyi mbali imeneyi ndi mbali ya uh, ameneyi ndithu oyimba rashid ameneyo mkhalakale pa mayimbidwe komano mkazinso nayenso atafunsidwa ndithu ananenetsa unena kuti yayi ine pa nkhani imeneyi sindikambapo zambiri komano ineyo ndi ndi amene ndithu ngakhale titanyamukira titapita ku Thyolo kumene timakakhala kumalo obisika kumene timathawa akwathu kuti amupha uh, Rashley kumeneko ndithu ineyo nda uh, I was a bread winner ndi amene ndimapanga provide chilichonse ameneyu oyimbayu ndi oyimbadi koma alibe chilichonse ngati mukumudziwa lerolo kuti iyeyu ndi oyimba ndi chifukwa cha ine iye ameneyo ndi amene ndithu ndamfikitsa pamenepa ngati mukutsutsa kunena kuti ineyo ndi amene ndamfikitsa pamenepa mundipatse oyimba amene mwina alibe luso loyenerera amene luso lake ndi lochepa kwambiri muone zimene ineyo ndimuchite ndimpanga promote kufikira kuti atchuke ngati mmene watchukira Rashley kotero kuti kutchuka kwa Rashley ineyo ndinapanga invest makobidi ochuluka ine ndikhala kale pa makobidi ndipo galimoto imene ndinamuuza unena kuti ndimugulira ah, chifukwa choti wandiberekera mwana kapena ah, wandipatsa mwana ndimpatsabe munthu ameneyu ndithu osadandaula ndeno panakali panopa pali chipwirikiti kwambiri pa nkhani imeneyi komano anthu awiri amenewawa kulibe amene akuoneka ngati kuti akunena zoona ndithu chifukwa chakuti even mmene iyeyu ndithu akunena mkaziyu za mwanazo sananeneponso chilichonsenso kuti kodi mwana ali kuti kaya zinakhala bwanji kaya bwanji chani chani chani sakunenapo chilichonse komano wagundika ndithu uh, kumuthira uh, makamaka kum- ku- kunenapo za mmene moyo wawo wakhalira ndi Rashley kunena kuti Rashley alibe chilichonse iyeyu ndithu ah, mkaziyu ndi amene wakhala akumuthandiza komano tikanena za Rashley nayenso wanenetsa unena kuti mkazi amangokakamira kuti tiwasiyire mwana ameneyo iwe tipange wathu kuno komano mwanayo wabadwa sikalekale imene wabadwa anabadwa mwanayo ah, sikudabwitsa kunena kuti zi munthu kholo lilipo kholo mwana azikhala bwanji kwa makolo ake kapena kwa anthu akwawo osayamwa osamakhala umangokhala munthu unena kuti ineyo ndikuchoka ndikupita mwina ku- ku Thyolo ndizikakhala kumeneko ndikusiya mwana ku Lilongwe ndikuvomereza anthu kunena kuti "Eh, pita kumenekoko zi- zi- za- za- zingakhale bwanji zingakhale bwanji nde apapa zikuonetseratu poyera kuti mwanayo kukhala ngati kulibe ndithu chifukwa amangofuna kuti mwina kanthawi kamene kamakhala ku Thyolo limodzika masiku amenewa zikukhala ngati kuti ah, amafuna kuti mwina ndi nthawi imeneyo akhale ndi nthawi yokonzekera bwinobwino ena akuti ndithu anamuona mtsikanayu akugula zija amati mamuna nkubedi kuti zowonjezera mphamvu kuti mamuna ameneyo akatchaya azitchaya komanso kuti mwina atenge pathupi mwachanguchangu zimene zikudabwitsa kwambiri mikoko yogona anthu azizwa kwambiri, anthu ambiri akudabwitsidwa kuti kodi anthu amenewa nkhani imeneyi ititengera kutiko komano a kungonena ndithu zikuoneka ngati kuti mwana amene analengezedwa kulibeko sitikuziwa kuti mkazi ameneyu chithunzi cha mwana anachitenga kutiko ndiye ndi nkhani yovuta ndithu uh, imene yazizwitsa mikoko yogona patawuni panopo akuti mwerani kaye eyetu ndeno mwachidule mwina tinganene zimenezo kukuoneka kuti mwana kulibe mnyamata wathawa wabanduka waona kuti ndi bwino kumene mtima wake unazika apite kumeneko ndiyeno anthu enanso ndithu akunenesa unena kuti iyayi ah, iyeyu mnyamatayu wachita bwino wabwerera kwa mkazi amene wamchena amene amene ali ndi meseji yayikulu kwambiri amene akuoneka kuti ah, ntchito ndithu ah, iyeyu amayitha kuyerekeza ndi ah, baby mother ngakhale mwanayo palibepo komano tizingoti be- baby mother kuti tizitha kuwasiyanitsa anthu awiri amenewawa mwana kulibe akuti

iyayi ndi mmenemo ndithu mwamveramo chinyimbo chimenecho ah, munthu wamkulu kwambiri pa mayimbidwe komano nkhani ya mwana ndi imene yavuta mwana sakudziwika kuti mwana ali kutiko ngati alipo Ah, zimene zikudabwitsa mikoko yogona ankhalakale akutero koma umboni ndithu onena kuti mwina mwanayo kulibe ndi mmene tanenera muja kuti bele limene anayamwa lovuta kwambiri komanso ah, anaona ndithu kuti kalibwasa no adjustment kuyambira nthawi imeneyo mpakana panopa popanda ndithu chimene chikuoneka umboni wina uliwonse kusonyeza kuti munthuyu mwina anaberekapo kapena iyayi ndeno sizidziwika paja kuli zobweza kumeneko zinthu zambiri zimene zimachitika komanso ndi makolo ati amene angafune kuti mwana anthu amusiye mwana wang'onong'ono azipita ku, ku banja munthu kapena apita ko- kokayenda zinthu zingapo mafunso ngati amenewowo ndizofunika kuziganizira tichoke kumeneko tilowere makamaka kumeneko ndithu ndi- ku Mangalande ku Oxford kumeneko ndithu kwavuta kwambiri pamene banja lina lake kumeneko ndithu lasokonekera banja likuoneka ngati a- akuyendetsana thipi ya thipi ya welawela nyominyomi panakali panopa ndikhulupirira kuti mnyumbamo ndithu mu anthu ali pa silent ali pa mute kumeneko ndithu umangogundana ndi makhoma umangoonetsana makhodi shona pamene paja tatata basi pamene paja kumeneko akuti ndithu ah, zavuta kwambiri mkazi wa kumeneko ataona zinthu mmene zinthu zikuyendera anaona kuti yayi ndi chanzeru kuti nayenso adziwitse mtundu wa malawi kunena kuti kunyumba kwanga kuno kukuchitika ngati kuti ah, kuli zochitikachitika kapena amuna wanga nawonso amatchaya ndithu kapena amavina gule wachilendoyu pa foni kwambiri kwambiri akuti nkhani inali yovuta kwambiri pamenepo ndithu yachitika masiku angapo apitawa ah, makamaka mtsikanayu atagwira yekha akuti mtsikanayu ndithu ah, malingana ndi malipoti amene at- atipeza ndithu mu studio munomo akuti iyeyu ndithu mamuna wake atachitako kabanga pang'ono iyeyu analowa mfoni ndithu ya amuna wake kuti aoneko ah, monga mwachilendo pamenepo ndi mmene ndithu ah, anaona nthawi imene anagwira foniyo ati kunayimbidwa mafoni ochuluka kwambiri makamaka ochokera ku malawi komanso zinthuzi zochuluka ndiye mtsikana anadabwera kuti kodi chikuchitika ndi chani mmadziwa azi- a- a- azimayi ambiri amati akaiwona foni ya azimunawo kubwera mameseji amakhala alibe nazo ntchito komano akuti anadabwa kuti continuously foni ikungolira ngidingidi ngati ati ma, ma, even ma, ma ringtone osiyanasiyana pamene paja u- u- u- usiyanitsa anthu uwonetsa kuti wina wake uyu wina wake uyu eh, ati zambirimbiri pamene paja ndi mmene anadzidzimuka kuti ayiayi ah, zanyanya zinthuzi ndi pamene ananyamula ndithu foni ija kuti aone mmene muja atangotsegula choyambirira akuti anangopeza ndithu kuti mzimayi nzake mmene muja pa foni paja atangotsegula minyendo chochi ngati baibulo kuti bwe- bwerani kuno Eh, mwakuti ati kungotsegula ndithu pakati mzimayi nzake akuyamikiranso kumene paja kumanena kuti yayi ah, zikomo kwambiri ah, mphatso yanu ndi imeneyi ah, akuti makobidi anafika ndithu makobidi ochuluka anafika amene munatumiza mphatso yanu ndi imeneyi akudziseweretsanso pamene pajapo akumapanga zinthu ndithu zodabwitsa akuti kumene kuja umakhala ngati kuti akumuuza mamunayo mmene amapa- osadziwa kuti munthu amene watsegula foni ndi makamaka ndi mkazi wapakhomopo ndithu pamenepa atachoka pamene paja olo iiii munthuyu andichedwetsa pamene pa- ndi pamene kunabweranso meseji inanso chimodzimodzinso nayenso ru akuti atapanganso nayenso kavidiyo kake kubisa nkhope pang'ono komano zithunzi zinazo zili pamenepo akukhala ngati kuti mwina akupita kogona chanichani atangovala kena kakenso ukuku akalibasa pamtunda komano ndikutsegulanso minyendonso ndikumadziseweretsa ndikumanena kuti khamu come come to mama come to mama come to mama akuti pamenepo ndithu iye adazizidwa kwambiri thupi lake linadzedwa tsazi kwambiri ngakhale kumatentha kunja akuti iye ndithu anakapanga kofi kuti awonetsetse bwinobwino chimene chikuchitika chifukwa anakhala ngati kuti mwina akulota ndithu zimenezi sakukhulupirira pamenepo ndi pamene adzati zingandichedwetse mwina ndionepera ndi mmenenso mzimayi winanso amayimbanso pamene paja podzangoti alo akuti kodi mameseji anga sukuwaona nesa ndayamba kalekale kuyimba eh, mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti pamene paja ala inetu si anu ake ine si anu ake foni pamenepo akuti nde zina zikhala ngati kuti zaonjezera chazikununkha akuti pamene paja ndi pamene anadziwa kuti yes izi chamanena kuti amuna ndagalu ndi zoona sikuti amangoanamizira yayi amuna ndi agalu amuna ali ngati nkhuku ndithu akuti amenewa akazi akazi ochuluka amuna pang'ono ndi pamenepo ndi pamene anaona kuti yayi izi zindichedwetse ah, anaona kuti ndi bwino mwina anu ake asanadzuke anu ake foni asanadzuke kuli bwino adzitumizire zinthu zimenezi kupangira pamawa kuti papanga bwanji pamenepo ndithu ndi pamene zinakhala ngati kuti ati kufotokoza momveka bwino iyayi ife timafotokoza monga mwatsatanetsatane mmene zinali pamenepo akuti ndi mmene ndithu iyeyo anaona kuti iyayi kuli bwino apangire pamawa zinthu ziyende chilungamo chiyende ngati madzi pamenepo ndi mmene ndithu anatenga zithunzi zingapo iyenso ndikudzisunganso iyeyonso kuno wanga pamenepo anu ake foni imene kabanga amatha mutu chachani katundu nga azimayi mukuwadziwa bwino lomwe azimayi zimene awo ngati china chake sizinachitike pamene paja ndithu komano ataona zonse zimene zachitika pamene paja komano iyeyu ndithu anaona kuti ndi bwino atenge manambala azimayi amenewa ndikuyamba kuwa wa ku- kucheza nawo mmodzi ndi mmodzi kuwauza kuti iyayi amuna anga asiyeni mwakuti mwakuti wina akuti pamene paja ali mkatikati mopanga ndikulemba zimene kodi nesa ndinakupemphani ya makeup wina akuti kodi wigi yanga mutumiza liti nesa mukuti munagula wina akuti a kodi inu krismasi iyi mutipangira zotani krismasi ikuyandikira wina akuti zikomo kwambiri ndalama zafika akuti pamenepo kuona zinthu mmene zikuyendera pamenepo ndi pamene mzimayi anazizwa ndikuona kuti akaunti imene inaperekedwa pamene paja ikuoneka ngati kuti koma ati azimayi mukumaziona mnyumbawo akaunti imene inaperekedwa pamene zosonyeza kuti yayi ndithu akaunti imeneyi ndithu inagwiritsidwapo ntchito ndi mzimayiyu mzimayi kupanga sponsor mzimayi nzake kuponya makobidi ah, kuti aponyani akaunti iyi ah, mmadziwa mmabanja mmatha kutumana kunena kuti tandiikire ndalama ku akaunti iyi ndikupatsa mapaundi mwakuti mwakuti o ndi undikire makwacha ku Malawi ngati uli nawo mmabanjamu zimatheka zimenezo mmodzi wamkatikati mwa banja kupanga zimenezo ndikuona akaunti kuti, "Ah, akaunti inaponyako makobiditu kwa amayiwa akaunti inapa ah, zimenezo ndithu zochitika komano ah, nkhani itafika pamenepo ndithu inafika povuta kwambiri inafika powirira pamenepo ndithu atacheza ndi mzimayi wina mzimayi ku mzimayi pamene paja ndiye kunali kuthirana mphepo ndithu kutayirana ngati kuti mamunayo ndi wake akuti wina ati wa iwowo wazimayi amenewa mpaka na kunama kunena kuti ndili ndi mwana wako kuno mwakuti mwakuti munthu kwa anthu amene akumudziwa mzimayiyu ku Malawiko alibe ndi mwana yemwe komano akuti ndithu ku- kumanama ku UK kunoko mwana wako akufuna chakuti kuno mwana wako akusowa chakuti akuti kumatenga zithunzi za mwana wina umawauza kumupangira akuti mwini wake wa mwanayonso kunenanso kunena kuti iyayi amabwera aditu kudzatenga zithunzi kuno kumajambula mwana wangayu kani amanamizira choncho kumanama zimenezo amuna ndi kumapanga sponsor zimenezo mwana wa munthu wina akuti ndalama kuti zizichuluka akuti anachitira dala kuti anene zimenezo kunena kuti iyayi kuli mwana kuti ndalama zizichuluka zimene zimaperekedwa sizimakwanira koma pakakhala mwana pamenepo ndi pamene zimakhala ngati kuti kuonjezera cha zikununkha ndithu pamenepo ndithu zinthu ndi mmene pamenepo ndi pamene zinthu zinakhala ngati kuti zavuta kwambiri chifukwa kuti mzimo- mzimayi winayu anapanga ndithu uh, counter attack ndithu kunena kuti iyayi sunganditero iye ndakhala ndikulandira makobidi kuli mwana kunoko umona ngati mwanayo azimuthandiza ndani akuti ndiye akuti anamuuza kunena kuti iyayi inensotu kuno kuli anaso atatu ndeno ana amenewawa bambo awo ndi amenewa umusiyiretu mwamuna wangayu mwamuna uyu ndi wanga mwakuti akuti iyayi mwamunayu ndi watonse ndiye ndinali ngati kuti komano akuti mtsikanayu ndithu khalidwe lake anthu amene akudziwa akuti ndithu ah, ndi wovunda kwambiri akuti ndi nkhalakale iyeyu ndithu ndi wali mu Zombamu amakhala mu Zombamu akuti pa basi yawo wafika wafikanso anyamata ambiri akuti ndithu apa basi yawo amamudziwa bwinobwino mtsikana ameneyo akuti khalidwe lake ndi lovunda kwambiri ndi lowirira kwambiri ndi lochititsa kaso akuti komano amuna ndithu kuchoka ku UK kubwera ndithu ku Malawi akuti amangobwera kumeneko ndithu kudzasosola katundu ameneyu nkumaona ngati kuti mwina alipo okha ndithu amenewa komano akuti mzimayi ameneyu ndithu ah, palipo komano panakali panopa ndithu mzimayi ameneyu anthu amuthira mphepo yovuta kwambiri mtsikana wolimba mtima kwambiri ngati ameneyu sizinaoneke anapezeka kuti mpakana kupanga download zithunzi za mkazi mnzakeyu kumanena kuti zithunzi zakozi ndionjezerapo kalibwasa wa munthu wina uzioneka ngati kuti iweyonso uli maliseche chifana kuti zithunzi zakezo mzimayi ameneyu ndithu uh, mwini wake mamuna wazifalitsa paliponse uh, timu aa whatsapp group mu you can believe me dzulo uh, laliwisili kumeneko zinazungulira ndithu zinafika kumene kuja uh, ena akuti magi magi magi ndani kaya chanchani zinafika kumeneko atatsegula miyendo ndithu kunena kuti ine ndili pano taonani chanchanja akudziseweretsa ndithu pamene paja ifeyo tinalibe nazo ntchito tifuna kuti ife bola zafika mu studio ndi mmene timakambira ah, mwina mr handisamu anachita nazo chidwi njekha komano ine ndinalibe nazo ntchito kwambiri ine ndangoyang'ana kuti oh, chabwino ndikuyikapo chikamera ndithu pamene paja chikuzumula chikuyendayenda pamene paja ndiyeno ndi nkhani yovuta ndithu iyayi ndithu ndeno ndi mmenemo ndithu komano iye akuti ndithu ah, sikoyamba kameneka ndi khalidwe ndithu komano apepesa kunena kuti ah, zimenezi sidzachitikanso zimenezi aphunzirapo phunziro akuti zimenezi ndithu zaonetseratu poyera kunena kuti ah, makamaka ukamberembere simanga banja ndithu ndeno sitikudziwa kuti chichitike ndi chani komano ah, zikuoneka ndithu kuti ah, mamunayo akuti ndithu amapita kumeneko kukasosola ah, kalibwasa wa azimayiwa ndeno nangakhala mkazi akunama kunena kuti ah, kuli mwana ifika munthu ngati sunachaye ah, sunamenye fresh fresh nyama kunyama ah, sunga sungavomere munthu atakuuza kunena kuti kuli mwana wako kuno sungavomere ukozukana kunena kuti "Ah, zitheka bwanji komano ngati umamenya nyama kunyama munthu ndikukuuza kuti kuli mwana wako umadziwa kunena kuti "Ah, mwina ali tu nthawi imene ija nangayo zikhawa nde sungakane iyayi pamenepo ndi umboniso wapadera mukadzangobwera kuthenga unena kuti kuno khangati kuli mwana wa bambo bambo aja ndimazengereza mudzazionera kuti amamenya buledi kumeneko amamenya nyama kunyama nkhani yovuta kwambiri komano ndi nkhani yovuta kwambiri kumeneko ndithu uh, mamuna ameneyu akazi 5 aku malawi umatolera kumene kuja ndiye taganizani akazi aku malawi mmene nthawi zina amakhalira odula nthawi zina osakatazo amakhalira odula ndiye kuti wina ka 50 pounds wina ka 50 wina ka 50 wina ka 50 ndekuti mwina pamwezi 200 chakuti yapita pamene paja ah, kaya ndi pamwezi kaya ndi mkati mawiki kaya ndi ndeno azingosupa zimene zija kupezeka kuti mkazi pakhomo akugwira ntchito yekha yekha pamene paja mkazi wolimbikira ntchito mkazi wa bizinesi mkazi ndithu amene akuoneka kuti iyeyu amadziwa mavuto ake ndithu bwinobwino pamene mamunayu akungoseweretsa makobidi kwa akazi komano uli ana ana atatu ana atatu munthu ndikumapezekabe kuti uli bizebe kupanga zachisembwere ukupangabe uh, zinthu ngati zimenezi ukufuna chani kwenikweni ana aja kuti banja olo lisokonekere lerolo ana aja azilowera nawo kuti mzimayi yekha yekha ndeno ndikhalidwe ndithu lokhala ngati lovuta komano tinene zoona azibambo muli apa azimayinso muli apa panopa khalidwe lavuta kwambiri khalidwe la- lawirira kwambiri ndi onena kuti atsikana ku malawi amatheka kukhala ndi zibwezi mwina folo 5 uh, mwina uh, akunja nanga sima simadziona sima simaonekera iyayi mukhala ku, ku uk mwina kuli awiri mwina ku america kuli atatu adadzichenjera atsikana masiku ano anachenjera amadziwa zonena kuti uyu aku- akunja mwakuti akupezani kaya ndi uyu- uyu- fuka even atsikanawa akuti anapezana nawo pa facebookpa sikuti ama chitanso kuti bwanji bwanji pa facebook ati hello eh chanchan akatero ayamba kucheza kucheza kucheza kenaka chibwezi chayambika kenaka uyamba upempha makobidi kenaka udzapita ku malawi ukasasula kaliwasa te- kenaka kukhala ngati kuti awonjezera chazikununkha pamene paja ndiyeno mwina atsikana ku malawi ali ndi ma- a- a- a- zibwezi folo ndiyeno pa zibwezi folo pajapo ah, awiri mwina aku- aku- aku- aku uk awiri mwina akuti aku aku america ndiyeno pamene pajapo akati akufuna amangitse mutu ndiye kuti mwina uh, folo akunja ndiye kuti mwina kuli mmodzi kapena awiri aku malawi ah, ah, amene ama ali ndi advantage yayikulu kwambiri amene amakhala ngati akumenya service ndi zina zotero ndeno akati akufuna kuti ya mutu ndiye kuti aku uk awiri aja Onse aja auzidwa. Aku Amerika onse aja auzidwa. Tsiku limodzi afuna ya mutu mwina 50,000. Ndiye kuti aliyense 50 50 pa tsiku limenelo atolera 200 200 plus wa ku Malawi ujayo atoleranso kumene kujako. Ndiye kuti amenyanso kumene kujanso ampatsa ah, mwina wakumalawi uja akanena kuti alibe ndalama amuuza nena kuti ndikongola kwa azizanga ndiye kuti iweyo udzandibwezera ah, nangatu sindingakhale osamangitsa ndiye kuti akunja aja asupa onse aja ma 50 50 50 50 ali ndi 200 pa thumba yake ta akamakuza wakumalawi uja kuti "Ah, iyayi ndikukongola mudzandibwezere ndikapanga imeneyi ikhala ngati 250 pam- pa- pa- yongokamangitsira mutu chabe imeneyo kapena makeup akatero atumiza chithunzi kulikonse kuja folo aliyense kumaona kuti eh anakamangadi mutu mwakuti mwakuti mwakuti inu simupanga suspect chilichonse pamenepo ndi pamene zinthu zikumachitikira upo ikakhala nthawi yo- yofuna ah, zimene zogonana kuvina gule wachilendo ndiye kuti inu akunjanu mulandira zithunzi wakumalawi uja chifukwa choti wasupanso nayenso ya, ya mutu iye uja ndi amene akamenye kalibwasa mo- mopanda mo- mo- mo- mo- mosalimbananso ndi munthu wopanda cheucheu nonse nanga simuli kunja ndiyeno ndi zinthu ndithu zovuta kwambiri ndi zofunika azibambo muganizire bwino mwe- mukhale pansi muganizire bwinobwino kuti kodi chimene mukuchitirachi ndi chani amene mukupanga sponsor sindikunena kuti muchanichani komano mukupanga sponsor anthu angapo mkazi mmodzi mwina mulipo anthu 4 or 5 chifukwa simungapange proof simungapange ndiyeno chifukwa chake anthu ambiri atsikana ambiri alibe nazo ntchito zokwatira chifukwa ah, mwayi umene uja ukadzachitika mtundu wina uh, ukadzatha ndi pamenepo ndithu adzapezeka kuti akadzangokwatiwa mwayi wonse uja umatha umachoka nchifukwa chake tinali ndi mamuna uja uh, waku uh, nkhani ija yakucheni yakumponera imene mbusa ndithu amene amanena kuti sindidzakusiya mwakuti chifukwa mbusa amapanganso invest mwa mkazi muja pamenenso mnyamata wina wakenso apanganso invest-nso muti momwemo ndiyeno anthu ali ku honeymoon mameseji akubwera kuti aa wapitadi koma mwakuti mwakuti chifukana kuti ndi nkhani yonena kuti wina wake anapanga pemwe kuli anthu ambiri mwa umboni ochuluka mufuniranjinso umboni wina kuti zimene ndikukuuzanizi ndi zoona eh? ndiyeno mnyamata uyu waku Oxford angofera fungo angosupa kusupa kusupa kumalawiko anapitako kaya ndiliti kaya kaya 2018 kaya before chanchani kaya 2019 anapitako nthawi imeneyo zaka zonsezi wakhala kusupa phindu lake ndi chani phindu lake ndi chani phindu lake ndi chani ndiye mukamakhala ungo anga ndi ungo zaulere zimene ndikuyankhulazi zaulere chabe eh? nga mukafuna ndikupangiraninso mwapadera zaulere chabe ndiyeno ndi mmenemo ndithu ah, mamuna amene akazi folo plus mkazi wake wa pa nyumba 6 mamuna mmodzi konseko azifuna kuti apereke apereke mukuona ngati tingalemere chochi amuna tingalemere tilemera kapena tilemera mochedwa nde ndi nkhani ndithu yofunika kukhala pansi kuyiganizira kudziona kudziika pa levulo ndikuona kuti kodi chimene ndikuchita ndi chani ndipo nthawi zina ukakhala kuti ukakhala kuti ulibiretu umakhala pa ufulu foni umatha kuyisiyako nthawi zina kupita kumene ukupitako kaya u- uchitako wiri utatu ukabwera umene wayeredzera foni uyisiya pa chaja kumakapanga zina zina ukuyembekezera kuti kulibe munthu amene atumize meseji ya chipongwe kapena ya mtundu wina imene ingakumane ndi munthu wovuta kwambiri ndeno ndi nkhani ndithu yofunikira kuganizira bwinobwino makamaka osakamba mwina kwa anthu ati muli ndi zaka 20 25 27 eh, 30 mwina below or th- mwina 32 below mukhoza umanena kunena kuti a sinaganize sinapange chisankho chabwino go ahead pangani zimene mukufuna komano munthu uli 40 munthu uli 42 43 ndi kumanena kuti iyayi ndizingosupa pa mwezi amene wati ine basi mashifti imene amavutira kuno ifika mashifti amavuta ena amaseta nkhalamba nkhalamba walavulira mwina nthawi zina nkhalamba kuombolola kwaphathika ndi kuchotsa chachachani uzingosupa uzingosupa uli ndi anatu munthu nthawi zina umakagwira misewu kusesa kaya umukagwira kuti kaya nthawi zina ukumana ndi wamisala kumenya mbama ulibe nazo ulamu kumapanga zimenezo ndeno ndi nkhani nkhani yonse kumene yachokera ndi mnyamata uyu wa ku oxford amene wagwidwa ndithu mufoni mwake akuchitika zachisembwere zithunzi zikubwera mavidiyo akubwera kuchokera kwa azimayi ochuluka kuchokera ndithu ku malawi ndiyeno ndi nkhani yovuta kwambiri nkhani yochititsa kaso nkhani yokhala ngati ndithu yozizwitsa tisunthe pamenepo ndithu uh, makamaka tilowere uh, kumeneko ndithu ndi ku joni kumeneko tilowere ku joni kumeneko nkhani yavutanso kwambiri ndithu tingopanga ka ah, tigulitse pang'ono chabe tisanapite
something you do it anyway. So I, I respect people like that because it's very easy for everybody to be swayed when you know you have people who are reacting in a certain way.

tikulandireninso kachikena ndithu pompanopompano pa low profile malawi ndithu mu chipologalamu chimenechi cha nyamata amabodza emergency imeneyi iyayi ndithu ah, nkhani yotsatira ichokera ku joni ndithu kumeneko iyi ya ku ku- ku oxford tisiye ah, mamuna akudyerera ali wazeru wasintha tikuganiza kuti aganizira kawiri katatu kuti kodi apange bwanji komano iyayi ndithu ah, mtsikananso nayenso wa ku malawi anthu amuthira mphepo pokhala ngati kuchita njunju chifukwa chakuti ukakhala mg2 zizo zimene akunena mg1 umangopepesa umangopepesa Wa- ndiye kuli zitsiru zina za amuna munthu akupepe a- a- a- mmalolera mg2 azithira mphepo a mg1 inuyo ndikumampatsa moto mg1 uja mg2 uja mumampatsa moto eh, ndi- inde panga zimenezo yankhula zakutizo panga chakuti chakuti mkazi muli naye pakhomo muli naye ndi ana muli naye limodzi mukumpatsa mg2 mukumuuza kuti azithira mphepo akazi anu kusaganiza bwino ndiyeno chifukwa chake amakhala ndi mphamvu kwambiri kumabweza moto osadziwa kuti mphamvu zikuchokera kwa inuyo mwamuna chimodzimodzinso amunanso chimodzimodzinso umo ah, ah, zimachitika mbali zonse zonse kumathira mphepo inu kumawonjezera moto kumatuma munthu iyayi osamapanga chocho iyayi mkazi amene mukhala naye pakhomo kaya zavuta bwanji ameneyo ndiye first priority mg2 yo mukuona kuti mupanga bwanji mg2 samabweza moto mg2 ameneyo pepesa zikavuta ungobloka nambala kubloka basi ef komano osati mg2 azibweza moto muzidziwa zoona kuti ameneyo ndi moto wandiweyani mg2 samabweza moto mg2 wanzeru tisuthe pamenepo ndithu makamaka tilowere ku joni kumene kunakhala ngati kuti ku- anthu zinazizwitsa ndithu ah, kumeneku anthu anazizwa kwambiri ataona ndithu mtsikana wathu woyimba mtsikana wotchuka mtsikana amene ndithu Queen Mishu amene amakhala ngati kuti ndi woyimba kwambiri si wamasewera iyayi ndi anapita ndithu ku Cape Town kumene anayitanidwa kuti akayimbe kumeneko ndithu anayimbadi zozizwitsa kwambiri ah, makamaka iyeyu amatha kuvina bwino kwambiri akakhala ah, pamene pali mpando ndithu ah, akakhala pamenepo amatha kuvina bwino fika amavina stailo ina iliyonse freestyle akakhala ndithu makamaka ah, pa mpando ndithu pamenepo nde iyeyu iyeyu anapitadi kumeneko anayitanidwa anakwera ndege chimene chinakhala ngati kuti zinapweteketsa mtima anthu ena ndithu kunena kuti a munthu kupita ndi ku cape town basi kukangovina kukwera ndege mpaka anamwa kuti mwa nde iye anabweza ndithu kunena kuti ine si munthu wamba iyayi ena mwa inu even kumene kuli airport simmakudziwa khomo la ndege simmalidziwa even fungo la mateya la ndege simmalidziwa iyayi ndiyeno mukundiuza mungandiuze chani ndiye kunali ngati chinkhondo cha ndiweyani komano tinene zoona Queen Mishu akakhala pa mpando amavina bwino kwambiri kuposa mwina kuti apite pa stage ndeno anthu ena kunena kuti aa mukunama iyayi mwina tione kunena kuti kodi anavina bwanji kumeneko queen mishu amene

iyayi ameneyo ndithu ndi queen mishu kuvina modabwitsa kwambiri kuvina kwapamwamba makamaka mmene nanenera muja kuti ameneyo akakhala pa mpando si munthu wamasewera iyayi komano queen mishu ndithu uh, anthu amene mukumutsatira bwinobwino sikuti ndi oyimba wawamba iyayi ndi mmodzi mwa oyimba amene amakhala ku joni amene ali otchuka kwambiri amene ali odziwika bwino kwambiri amene anthu amadziwa bwino lomwe ndithu kunena kuti iyeyu ndi mkhalakale pa mayimbidwe ndi wachichepere komano anthu mumamphweketsa kwambiri mumaona ngati kuti iyeyu sangakwere ndege iyayi osamaphweketsana iyayi kwini mishu ndi machini kwini mishu mmene mwaonera mujamo akhoza ndithu kubwera mutamuyitana kuti adzavine kwina kulikonse komano anthu munamchira chipongwe nde wakubwezerani chipongwe wayankha mwano ndithu umene ofunikira kuyankha komano ndi mmenemo ndithu tikunenera za Queen Mishu ah, si munthu wamasewera ndi woyimba tikumbukira nthawi inakenso anamupanga ndithu ah, kumpatsa ka, ka award ndithu kumeneko ku Joni kunena kuti iyeyu mudera limenelo ndi mkhalakale pa mayimbidwe kapena ah, ndi mmodzi mwa anthu obwera amene akuimba bwino kumeneko ku joniko kudera kwawoko kwa anthu mukhoza kunena kuti kutiko iyayi tikunena nkhani ya ku joniko ndithu iyeyu anaimba bwino pena pake kumeneko osatinso masewera iyayi nkhani imeneyo ndithu ndi nkhani yozizwitsa wamene akuti tabwerezani iyayi kodi mwatani kodi eh? mwatani mufuna tizingobwereza za queen mishu iyayi iyeyu ndi queen mishu basi si wa- Eh, nde ndi mmenemo ndiye mungoganizira kuti mwina akhale akukhalireni pamwamba ndi mmene akuviniramo mungoganizira kuti chingachitike ndi chani maseweratu kuvina kumeneko ndikudziwa kuti amuna ambiri mwaganizirapo kawiri katatu ndithu kunena kuti iyayi mmene akuviniramo zitakhala chonchi iyayi ndi momwemo kumene mmene akuviniramo ndi mmenemo ndithu ah, ena akunenenetsa kuti iyayi ah, kana ujeni mbuyo sikujenjemera kodi anachita uvala ma, ma, ma, mbuyoyo ah, anavala kapena iyayi mbuyo yake ndi imeneyo ndithu imeneyo ndinachiwa mbuyo osati so- zovalaso kapena chachachani iyayi mbuyo yake ndi yeniyeni ndithu ya queen mitcho ameneyo ndithu mkhalakale pamayimbidwe mfana amene akumakwera ndege anthu akampanga haya kuti ubwere kuno udzatiimbire iyayi tisunthe pamenepo tilowere makamaka ah, zimene zachitika ku malawinso kachiwiri tikafikenso kumeneko iyayi akuti ndithu ah, mkulu wina wake wanong'oneza bondo ndipo wamva wa, wa, wamva kuwawa kwambiri ndipo iyeyu komano akuti nanga anakapanga bwanji chifukwa chakuti cholowa chilibe tchimo koma chotuluka paja amatero mukudziwa bwino lomwe mwambi umenewo kuti cholowa chilibe tchimo koma chotuluka mkulu ameneyo akuti ndithu wakhala ali pa ubwenzi wa womasuka ndi mzimayi ameneyi ndithu mzimayi amene wakhala naye pa ubwenzi amene wakhala ndithu akuoneka ngati wachichepere mukudziwa bwino lomwe social media zimene imachita mzimayi ameneyi ndithu akuti amakhala akutumiza zithunzi akuoneka wachichepere ndithu bwinobwino even kalibwasa wake wa- wa- chimodzimodzi ndithu aoneka kuti yayi wachichepere komano akuti zimene ndithu mnyamata ameneyu atapita ku malawi masiku awiri apitawo akuti atapita kumeneko ndi kukaona kukakumana naye maso ndi maso ndithu akuti iyeyu ndithu sanakhulupirire komano popeza unali ulendo woti akakumana ndipo aka- akambirana zonse akakumana ku room kumeneko ndithu akuti iyeyu wasosolabe kalibwasayo komano akuti atada- anadabwa kwambiri kuona kuti mzimayiyu ndithu ndi wachikulire imvi paliponse even kalibwasa wake ndi wa imvi komano kalibwasa amene wakhala akutumiza akuti ndithu opanda ndi imvi ndi imodzi yomwe imene amatumiza zimaoneka very clean ah, kumeta chimodzimodzi zinthu zabwino kwambiri zinthu zapamwamba kwambiri ndiyeno akuti amadabwa kuti kodi iyeyu amazitenga kuti komano chifukwa chakuti ndi nthawi yoti anthu angokumana sanakafunsa kuti kodi umandinamiza koma akuti after kukumana pamenepo after kusosola pamenepo chifukwa chakuti mmene ndimakuzirani muja kuti cholowa chilibe tchimo koma chotuluka akuti atasosola pamene paja foni yake anazimitsa ndikumbloka mzimayiyu chibwenzi chachani zathera pamenepo nayensotu wasupa ndithu kwa mzimayi amene okhala ngati kuti omunamiza pomutumizira zithunzi zosakhala zo, zo, zosakhala kuti si zake iyayi komano za munthu wina akalibwasa wa munthu wina iyeyo akuti amango kutenga zithunzi pa social media akazipeza kaya ndi pa whatsapp ndikupanga editi ndikuntumizira mnyamatayu iyeyu ndikumaona kuti ee komadi ee mwakuti mwakuti chanchachani akuti nthawi zina amatha kumakhala ngati akuyankhulira akuyankhulira ngati kuti akuyika video ija pa mute iyeyu ndikumayankhula Ndikumva- mukudziwa bwino lomwe inuyo zimene zingachitike uyika video pa mute iwe ndikumanenerera pamene mawu ako ndikumaveka komano video ija opanga jen kuipanga ka- kachiwiri ndikutumiza ndithu akuti mnyamatayu walira chakwawo ndipo wabangula kwambiri chifukwa chakuti zimene waona si zimene ndithu amembekezera iyeyu ndithu akuti imvi waona kumene koko imvi zodabwitsa kwambiri zimene samembekezera komano kali kali bwazi amene wakhala akutumiziridwa mufoni mwake amene anadzadza mufoni mwake popandapo ndi imvi ndi mmodzi yomwe usonyeza kuti amuna muli pa chintchito kwambiri ndipo amuna muli pa moto kwambiri ndipo zimenezi zomati muzingoti pa social media mwakumana ndi munthu basi omwewo ntchito pamene paje- pange kuyamba kusupa inu inu mudzagenda nazo katauluka zikomo kwambiri ndakunyadirani kwambiri kuti tinali limodzi mu pologalamu imeneyi kufikiranso lachiwiri limene tidzabwerenso ndi chipologalamu chinanso cha anyamata amabodza mwakoma nonse usiku wabwino kulikonse kumene muli mnyamata ndine khoni b ah, ndithu mmalo mwa mr handsome amene ndi co-host zikomo kwambiri bye bye